ди сабийхэм я узыншагъэм. Адэ-анэ дэтхэнэми къапэщылъщ я быныр сабий гъэсапӏэм щратын хуей ныбжьым нэса иужь, абы зэрызыхуагъэхьэзырыныр. Куэдыр зыгъэпӏейтей упщӏэхэм ящыщщ, илъэситӏ, илъэсищым нэсыху, анэм бгъэдэсу еса нанур, гупышхуэм хыхьэмэ къызэрыщыхъуныр, зэресэныр, и гъэсакӏуэм зэрезэгъыныр. А ӏуэхугъуэхэр сабийм къытемыхьэлъэу зэфӏэкӏа зэрыхъунум егупсысхэри, абы хэкӏыпӏэу иӏэ ӏэмалхэр къэзылъыхъуэхэри мащӏэкъым. Дауикӏ, Илъэс бжыгъэ фӏэкӏа мыхъуа сабийр гъэсапӏэм махуэ псом щыщыӏэнукӏэ абы зэресым елъытащ, адэкӏэ и къэухьым зэрызиужьынуми, цӏыхухэм хэту зэресэнуи. Аращ адэ-анэ куэдыр а упщӏэм щӏигъэпӏейтейри. Иужьрей илъэсхэм мы ӏуэхугъуэм дохутыр куэд йолэжь. Апхуэдэ гулъытэ щӏигъуэтам и щхьэусыгъуэщ зэманым къигъэув зэхъуэкӏыныгъэхэри, щӏэблэ къытщӏэхъуэм я узыншагъэм зэрызихъуэжри. Нобэ дызытепсэлъыхь ӏуэхугъуэ сабийр гъэсапӏэм нэхъ псынщӏэу есэным ехьэлӏауэ, еплъыкӏэ зыбжанэ щыӏэщ. Ауэ дохутырхэм зэуэ къыздащтэхэм щыщщ япэ мазэ бжыгъэм нанум гъэсапӏэм кӏуэныр психологие и лъэныкъуэкӏэ къызэрехьэлъэкӏыр. Абы есэху гъэсакӏуэмрэ адэ-анэмрэ абы гулъытэ хэха хуащӏын зэрыхуейр. Апхуэдэу щӏыщытми, щхьэусыгъуэ зыбжанэ иӏэщ. Псалъэм папщӏэ, адэ-анэм, адэшхуэ-анэшхуэм бгъэдэсу еса сабийм ахэр махуэ псом илъагъунукъым. Щхьэхуиту унэм щӏэсу еса нанум гъэсапӏэм махуэм и кӏуэцӏкӏэ ящӏэн хуейуэ къагъэувым тетын хуейщ. Адрей сабий имыцӏыхухэм ягурыӏуэн, ахэм ядэджэгун, и джэгуалъэхэр ядиугуэшын хуей мэхъу. Гулъытэ куэду къызыхуащӏу еса сабийм гъэсакӏуэм къытригъэкӏуэдэф зэманыр куэдкӏэ нэхъ мащӏэщ. Нэхъапэкӏэ имыцӏыхуа хамэ цӏыхум и жыӏэ щӏэтын хуей мэхъу. Апхуэдэ зэхъуэкӏыныгъэ зи гъащӏэм къыхыхьа сабийм и узыншагъэми зэхъуэкӏыныгъэ егъуэт, абы къыщынэмыщӏа и хьэл-щэнми зыщихъуэж мащӏэкъым. Гъэсапӏэм кӏуэн щӏэзыдзагъащӏэ сабийр абы есэху, и узыншагъэми зэран хуэхъункӏэ хъунущ. Псалъэм папщӏэ, япэ мазэхэм сабийм и жейр зэпыуауэ щытынкӏэщ. Гъыуэ къызэщыууэ, жеижын имыдэу, мыхъумышхэ хъуи къахокӏ. Псалъэм папщӏэ, шхыныгъуэ имыцӏыхухэр, нэхъапэкӏэ имышхахэм еплъын имыдэу, сабий гъэсапӏэм хуэмыхьэзыру ягъэкӏуа сабийм е абы есэныр къызытехьэлъэхэм нэгъуэщӏ зэхъуэкӏыныгъэхэри я узыншагъэм егъуэт. Псалъэм папщӏэ, нэхъапэкӏэ псэлъэфу, езым зихуэпэжу, езыр шхэжу щыта сабийм Ахэр щыгъупщэжауэ пӏэрэ жыпӏэу ищӏэн щигъэтынкӏэ хъунущ. Джэгуалъэ щӏэуэ къыхуащэхуамэ фӏэмыгъэщӏэгъуэну, и ныбжьэгъухэм демыджэгужу хъункӏэщ. Абы къыщынэмыщӏа, сабийм и иммунитет жыхуэтӏэр щехуэхи мащӏэкъым. Ауэ а псор сабийр гъэсапӏэм кӏуэ пэтми нэхъ есэху, хуэм-хуэмурэ и пӏэ иувэжыну, е зи нэхъ мыхъуми, нэхъ мащӏэ хъуну къалъытэ дохутырхэм. Психологхэм зэрыжаӏэмкӏэ, сабийр гъэсапӏэм зэресэ зэманыр и ныбжьым елъытащ. Нэхъ цӏыкӏуху, нэхъ гугъусыгъуу гупым есэу, нэхъ къытехьэлъэу къалъытэ. Япэ мазэхэм гъэсапӏэр зигу дэмыхьа сабийхэм илъэс бжыгъэкӏэ абы емысэ къахокӏ. Ауэ, тхьэмахуитӏ-плӏым къриубыдэу и ныбжьэгъухэм деджэгуныр фӏэгъэщӏэгъуэну, гъэсакӏуэр игу ирихьу сабий гъэсапӏэм кӏуэ сабийхэри мащӏэкъым. Ди нобэрей гъащӏэм куэдрэ дыщрохьэлӏэ, анэр лэжьапӏэм дэкӏыжын хуейуэ илъэситӏым нэмыса сабийр гъэсапӏэм щрат. Ауэ, Апхуэдэ ныбжь фӏэкӏа зимыӏэ нанум ар куэду къытохьэлъэ, мы дызытепсэлъыхьа ӏуэхугъуэхэри нэхъыбэу къызыхэкӏыр арауэ къалъытэ. Псом нэхърэ нэхъ къытемыхьэлъэу ар гъэсапӏэм щесэну ныбжьу къалъытэр илъэсищращ. Психологхэм зэрыжаӏэмкӏэ, сабийм и ныбжьыр илъэсищым нэсыху адэ-анэмрэ бынымрэ я зэхуаку дэлъын хуей психологие зэпыщӏэныгъэр зэфӏэувэ, анэм дзыхь хуищӏу йосэ. Арауэ къалъытэ, а ныбжьым нэмысауэ, махуэ псом анэм пэжыжьэу щытын хуей сабий, гъэсапӏэм щыӏэм ар нэхъыбэу къыщӏехьэлъэкӏыр. Абы къыщынэмыщӏа, илъэсищ нэхъыбэ хъуа сабийхэм езым захуэпэжу, затхьэщӏыжу, езыр-езыру шхэжу йосэ. Абы къыхэкӏыу зэпымычу анэр къыкӏэлъыплъын, къыдэӏэпыкъун хуейкъым. Аращ нэхъ тыншу сабий гупым щӏесыр. Ауэ, щӏэх-щӏэхыурэ сымаджэрилэ сабийхэм гугъусыгъущ гъэсапӏэм кӏуэн зэрыщӏадзэр. Ар къыхокӏ, я узыншагъэм теухуауэ, адэ-анэр тегужьеикӏауэ гулъытэшхуэ къыхуащӏу зэресам, иммунитет жыхуэтӏэр нэхъ лъахъшэу зэрыщытым. Сабийр гъэсапӏэм ягъэкӏуэн ипэ къихуэу абы дохутырхэр къеплъын хуейщ. Мыбдеж адэ-анэхэм нанур нэхъ псынщӏэу гъэсапӏэм еса зэрыхъунумкӏэ дохутырхэм ечэнджэщыну ӏэмали яӏэщ. Психологхэм къызэралъытэмкӏэ, сабийр нэхъ псынщӏэу гъэсапӏэм есэн папщӏэ, ар езым и щхьэм кӏэлъыплъыжу егъэсэн хуейщ. Абы щхьэкӏэ Тӏэкӏу кӏыхьлыхь хъуми, езым зебгъэхуэпэжу, езыр-езыру шхэуэ, гуахъуэ, бжэмышххэр къигъэсэбэпу щытын хуейщ. Шхын зэмылӏэужьыгъуэхэр ишхыу егъэсапхъэщ. Илъэсищым нэблэгъа сабийхэм ерыскъыкӏэ хэдэ-хэплъэ ящӏ хабзэщи, ӏэмал зэриӏэкӏэ, сабий гъэсапӏэхэм щрагъэшх шхыныгъуэхэр унэм щыбпщэфӏурэ ебгъасэм нэхъыфӏу къалъытэ психологхэм. Псэлъэн щӏэзыдзагъащӏэ сабийхэм жаӏэр анэм фӏэкӏа къыщыгурымыӏуэ къохъу. Абы къыхэкӏыу сабийр гъэсапӏэм ептын ипэ къихуэу, ӏэмал зэриӏэкӏэ, уепсалъэурэ псэлъэкӏэ ебгъэщӏэн хуейщ. Гупым хэтыну адрей сабийхэм нэхъ щӏэх есэн папщӏэ, зэрыхъукӏэ нэхъыбэрэ нэгъуэщӏ сабийхэм дэгъэджэгупхъэщ. Абы щхьэкӏэ фи нанум и ныбжь зиӏэ унагъуэхэм я деж щӏэх-щӏэхыурэ хьэщӏапӏэ фыкӏуэмэ, е сабийхэр щагъэджэгу щӏыпӏэхэм щыздэвгъэджэгумэ нэхъыфӏу къалъытэ. Нэхъапэкӏэ зэрыжытӏащи, сабий гъэсапӏэм кӏуагъащӏэр е еджэн щӏэзыдзэу япэ классхэм щӏэтӏысхьахэр сымаджэрилэ щыхъу мащӏэкъым. Абы щыхъума зэрыхъунум дэ къытхутепсэлъыхьыну студием къедгъэблэгъащ Аруанымрэ Лэскэн щӏыналъэхэмрэ зэдай, узыфэ зэмылӏэужьыгъуэхэр зыпкърытхэм еӏэзэным хуэщӏа сымаджэщым и къудамэхэу, Псыкуэд, Псынабэ къуажэхэм дэт амбулаториехэм унагъуэ дохутыру щылажьэ Афӏэмыгъуэтхэ Джэмал. Джэмал, уи махуэ фӏыуэ!

Япэ зыӏууэ лъэпощхьэпохэр сыт хуэдэ? Япэу сабий гупым хыхьэ сабийр и иммунитетыр лъанхъшэу щытщ. Сымаджэрилу щытынущ, сыт хуэдэ уз гупым хэту щытым занщӏэу къицӏалэу щытыну. Мис апхуэдэу сабийхэр япэу гупым щыхыхьэм деж, ар есэн хуэдэу, иммунитет жыхуэтӏэр организмым, ӏэпкълъэпкъым зригъэпэщын хуэдэу, абы зэман дапщэ дэкӏын хуейр? Дапщэкӏэ хэтын хуей а сабий гупым? Есауэ, занщӏэу уз къыхахьэмэ, занщӏэу къимыцӏалэу хъун щхьэкӏэ.
Сызэрихьэлӏамкӏэ, япэрей илъэс ныкъуэм, япэрей илъэсым сымаджэрилу щытщ. Зы илъэс дэкӏа нэужь, организмыр йосэри, Сымаджэрилу щытыжкъым сабийр адэкӏэ. Мис апхуэдэу, уз зэрыцӏалэ жыхуаӏэм хуэдэу, сэ сщӏэрэ, сабийхэр зэран къыхуэхъу узыфэхэм хуэдэу, сыт хуэдэ нэхъыбэу узрихьэлӏэхэр нобэкӏэ?
Нобэкӏэ пыхусыхур, тэмакъ узыр, псчэр. Зэроцӏалэ сабий гупри группэр зэрыгруппу сымаджэ мэхъу. Къапщту щытмэ, мис а пыхусыхур, псчэр зэрыщыгъуазэщи, бжьыхьэхэм, гъатхэхэм деж нэхъ къожьэ. Абы дауэ щыхъума хъуну? Дауикӏ, Фокӏадэ мазэм сабий садым бгъэкӏуар е еджэн щӏэзыдза сабий япэ классхэм кӏуэр къыкӏэрымыхун щхьэкӏэ, куэд димыгъэхун щхьэкӏэ сыт хэкӏыпӏэу щыӏэу къэплъытэр? Абы хэкӏыпӏэуэ иӏэр япэрауэ зэрыщӏэтӏысхьу гриппым щхьэ прививкэ ящӏ. Ар сабийм хуащӏам, сабийм и закъуэу къэмыну зэрыгруппэу ящӏу щытмэ, коллективный иммунитет яӏэ хъунущ, абы нэхъ классыр къызтенэну сымаджэ мыхъуу. Етӏуанэрауэ, а зэманым ирихьэлӏэу ӏэмал зэриӏэкӏэ, витаминхэр ягъэфэн хуей, витамин С, витамин Д, итӏанэ жьы къабзэм хэту къегъэкӏухьын хуей, физкультурэ ягъэщӏын хуей, ишхыным кӏэлъыплъын хуей. Витамин куэду зыхэлъхэр ишхыу, чипсхэр, ӏэфӏыкӏэхэр нэхъ мащӏэу ишхыу, ӏэмал зэриӏэкӏэ. Итӏанэ компьютерхэм, планшетхэм, телефонхэм куэдрэ бгъэдэмысу, уэрамым дэту жьы къабзэкӏэ бэуам нэхъыфӏт. Гъэмахуэм сабийхэм дауэ якӏэлъыплъыпхъэ? Компьютерхэм бэлыхьу бгъэдэмысу, планшет сыт жыхуэтӏэхэм димыхьэхыу, Уэрамми дэбгъэтыну, пщӏантӏэми дэбгъэтыну дыгъэ хуабэр къытехьэлъэнкӏэри хъунущ. Абы зэман хухэха иӏэ, витамину хущхъуэ бад жыхуэтӏэм хуэдэу, витамин жыхуэтӏэм хуэдэу мыхъуу, сыт нэхъыбэу яшхыпхъэм нэхъыфӏ, гъэм и чэзум къэхъухэм щыщу, псалъэм папщӏэ.
Пхъэщхьэмыщхьэхэр куэду яшхыу, хадэхэкӏхэр, шхын хьэзырхэр ямышхыу, ӏэмал зэриӏэкӏэ Унагъуэ шхын зэрыхъукӏэ. Унагъуэ шхын яшхыу. Итӏанэ пщэдджыжьыпэм, пщыхьэщхьэпэм, уэрамым дэтым нэхъыфӏщ, иджыпсту мыхуабэм дыгъэм хыхьэм игъэсымэджэну сабийр. Иджырикӏи куэдрэ зыхыдох гъэмахуэ мазэхэм зыгъэпсэхупӏэ щыӏауэ, е ар тенджыз ӏуфэ ирехъу, хы ӏуфэ ирехъу, е хамэ къэрал ирехъу. Дызэрыщыгъуазэщи, псыми уз зэрыцӏалэ куэдхэр къэхокӏ. Мис ахэм ящыщу сабийхэм къыпкърыхьэнкӏэри хъунур. Ар адэкӏэ мы деж къэкӏуэжа иужь сабий гупым хыхьэмэ, зэран зэрахуэхъункӏэри хъунум тезгъэпсэлъыхьынут нэхъыбгъуауэ. Апхуэдэ сабийхэм нэхъыбэу къеузыр щӏыфэ узхэр, итӏанэ дыгъэм исахэр, итӏанэ ныбажэ узхэр, хамэ къэрал кӏуэуэ щытмэ, корь жыхуаӏэр, фэгъазэ. Ар иджыпсту хамэ къэрал куэдым щыӏэу жаӏэри, ари сымаджэу къэралым кърихьэнкӏэрэ хъун.
Мис а узхэм я зыщыщ язымылӏэужьыгъуэ сабийм къыпкърыхьауэ, ар къеузу дауэ къызэрищӏэфынур адэ-анэм? Япэу дэнэ зызыхуагъэзэн хуейр? Къуажэм е сэ сщӏэрэ участок зыхуэкӏуэм теухуауэ терапевтыра, хьэмэрэ занщӏэу инфекционнэ Зы уз зэрыцӏалэхэм щеӏэзэ сымаджэщым яшэн хуей? Япэу сымаджэ зэрыхъуу сабий врачым дей кӏуэуэ щытым нэхъ цӏыхум и ӏуэхур дэкӏыну. Адэкӏэ дытепсэлъыхьу щытмэ, узыфэ зэрыцӏалэхэм, мис иджыпсту дызытепсэлъыхьа узхэм щыщу гупым яхэтмэ, сыт хуэдэхэра зым къыбгърыкӏыу адрейм къыпкърыхьэфынур, дауэ ахэм щыхъума хъуну сабийхэр?
Абы а жысӏахэм ящыщу щӏыфэ узхэр зэрыцӏэлэнкӏэрэ хъун, ныбажэ узыр зэрыцӏэлэнкӏэрэ хъун, итӏанэ инфекционнэ уз жыхуаӏэр уз зэрыцӏалэхэр температурэ яӏэу, я щӏыфэр кърипхъыу щытым, ар зэроцӏалэ апхуэдэ уз къызэреуалӏэу сабийм занщӏэу унэм дагъэсын хуей.

Хьэуар хуабэрэ дунейр щӏэращӏэмэ, унэм щӏэзэгъэфыныр мащӏэу къыщӏэкӏынщ. Апхуэдэ махуэхэм гур зыхуеӏэр дауи псы ӏуфэрщ. Сабийхэм я дэсыгъуэм зи зыгъэпсэхугъуэр ирезыгъэхьэлӏэ адэ-анэ куэдым, хы, тенджыз ӏуфэхэм Урысейм и гъунапкъэ закъуэ мыхъуу хамэ къэралхэми кӏуэурэ я нэгу зыщрагъэужь. Щӏэныгъэлӏхэм къызэралъытэмкӏэ, хым, псыежэхым, е гуэлым щӏэх-щӏэхыурэ зыщызыгъэпскӏ цӏыхум и узыншагъэр нэхъ зытеувэм и мызакъуэу, И гъащӏэм хегъахъуэ, и гукъыдэжыр хохъуэ. Пыхусыхукӏэ сымаджэрилэхэми я узыншагъэр нэхъ зытеувэным сэбэп хуохъу. Ауэ дапхуэдиз фӏагъ хэмылъми, ди экологие зызыхъуэжыр къэлъытауэ, хэплъыхьауэ зыщыбгъэпсэхуну псы ӏуфэр къыхэхыпхъэщ. Тенджызым, псыежэххэм, гуэлхэм зыщыбгъэпскӏыныр узыншагъэмкӏэ зэран щыхъуи къохъу. Апхуэдэщ, псалъэм папщӏэ, псыежэхым е гуэлым и лъабжьэр мывалъэу щытмэ, е узыфэ зэрыцӏалэхэр къызыхэкӏ микробхэмрэ вирусхэмрэ хэту къыщӏэкӏмэ. Тенджыз ӏуфэм кӏуэхэм ящӏэн хуейщ микробхэр, вирусхэр хуабэм нэхъ зэрыщыбагъуэр, къэрал здэкӏуэм къыщекӏуэкӏ узыфэхэми зыщагъэгъуэзапхъэщ. Стандартым къызэригъэувымкӏэ, гуэлхэм сабийхэм зыщагъэпскӏ хъуну щӏыпӏэхэр къыхэгъэщхьэхукӏауэ, балигъхэр здес хъунур къэгъэлъэгъуауэ щытын хуейщ. Апхуэдэ щӏыпӏэхэм деж зыщыбгъэпскӏыну нэхъ дзыхь хуэщӏыпхъэщ, ауэ уэшх къешхагъащӏэу, псыр, Фӏей зэрыхъуар плъагъуу, ухэмыхьэм нэхъыфӏу къалъытэ дохутырхэм. Гу лъытапхъэщ, мэ гурымыхь къызыхих псы къэкӏыгъэхэр къыщыкӏ, къыу, е нэгъуэщӏ джэдкъаз зыхэс псыхэм зыщыбгъэпскӏ зэрымыхъунур. Фабрикэ е завод зыпэгъунэгъу псыхъуэхэм пэӏэщӏэ зыпщӏмэ, нэхъыфӏуи къалъытэ дохутырхэм. Абы и щхьэусыгъуэщ, махуэ къэс жыхуаӏэм хуэдэу, цӏыхум и узыншагъэм зэран хуэхъу вирусхэр, микробхэр зэрыбагъуэр, псыхэм куэду зэрыхэсыр. Дохутырхэм къызэрытхуаӏуэтамкӏэ, псыежэххэм нэхърэ гуэлхэм вирусхэр нэхъыбэу ущрохьэлӏэ. Уз зэрыцӏалэхэм щыщу нэхъ шынагъуэхэщ лептоспироз жыхуаӏэр. Ар хьэхэмрэ дзыгъуэхэмрэ псым къыхахьэ икӏи махуэ тӏощӏрэ тхум нэс къыхонэ. А узыр къызэуэлӏа цӏыхум занщӏэу зыкърегъащӏэ, и температурэр докӏуей, и лыпцӏэм узын щӏедзэ, тхьэмщӏыгъум, жьэжьейм зэран хуохъур. Ди жагъуэ зэрыхъунщи, мы узыфэм илӏыкӏым я бжыгъэр куэд мэхъу. Микоз жыхуаӏэ узыфэ зэрыцӏалэхэр псым хахьэ, ар зыпкърыт цӏыхухэм, псэущхьэхэм, бзухэм. Ахэр хуэмущ зэрыбагъуэр, цӏыхум бэлыхьу зыри къеузкъым. Нэхъапэу зэран зыхуэхъур щӏыфэращ. Гепатит А жыхуаӏэ узыфэр ӏэ фӏейм, псым, шхыным къыхокӏ. А узыр къызэуэлӏам къыщищӏэр махуэ щэщӏым нэс блэкӏа иужьщ. Сымаджэ хъуам и ижь лъэныкъуэмкӏэ дзажэналъэ лъабжьэр узу, и температурэр лъагэу докӏуей. Нэгъуэщӏ нэщэнэхэмкӏи зыкърегъащӏэ, зэзым сэкъат ирет. Къедбжэкӏахэм нэмыщӏ, нэгъуэщӏ узыфэ зэрыцӏалэхэри къыхокӏ, микробхэр, вирусхэр зыхэс псыфӏейхэм. Ахэм щыхъума фыхъун папщӏэ, зыгъэпсэхуакӏуэ фыздэкӏуэ щӏыпӏэм и щытыкӏэм нэхъапэкӏэ щыгъуазэ зыхуэфщӏыну дыщогугъ.

Нэхъапэкӏэ дызытепсэлъыхьа узхэм къэдгъэзэжмэ, мис а пыхусыху жыхуэтӏэ узыфэхэм хуэдэр, гъэм и зэманым, гъэм и чэзум елъытауэ къежьэ узыфэхэр, ахэм сабийр щыхъума хъун папщӏэ, илъэсищым нэблагъэу, дауикӏ, ар сабий гъэсапӏэм кӏуэн ипэ е илъэсихым нэблэгъа, илъэсиблым нэблэгъа сабийр еджапӏэм кӏуэн ипэ занщӏэу зэ прививкэ ебгъэщӏкӏэ абы щыхъума хъууэ къыщӏэкӏынкъым. А и сабийр къызэралъхурэ дауэ кӏэлъыплъын хуей? Цӏыху куэд хыхьэным хуэгъэхьэзырауэ щытын щхьэкӏэ, занщӏэу уз зэрыцӏалэхэр къемыуалӏэу хъун щхьэкӏэ.
Ар апхуэдэу хъун щхьэкӏэ къызэралъхуу сабийр национальный календарь жыхуиӏэм, прививкэхэм теухуауэ, егъэщӏын хуей. Етӏуанэрауэ, сыт щыгъуи жьы къабзэм къегъэкӏухьын хуей сабийр, прогулкэ дэшын хуей, шхын узыншэ егъэшхын хуей, витамин куэд зыхэлъ пхъэщхьэмыщхь хадэхэкӏхэр ебгъэшхым нэхъыфӏщ, ӏэмал зэриӏэкӏэ тенджыз ӏуфэм пшэу щытым ари сэбэп хуэхъуну. Сабийр цӏыкӏуу иджыри икӏи? Цӏыкӏуу. Мис а национальный календарь жыхуэпӏэ сабийхэм хуэщӏын хуей прививкэхэм иджыпсту куэд щыӏэщ адэ-анэ. Абы темыт сабийхэм мастэ храгъэӏуну хуэмей, ӏэмал имыӏэу хебгъэӏун хуейуэ къэбгъанэ мыхъуну сыт хуэдэхэр хэт? Псори. Статистикэ къахьхэмкӏэ, Джэмал, дауэ жыпӏэфыну, Сабий садхэм кӏуэ сабийхэр нэхъ сымаджэрилэу щыт хьэмэрэ я ныбжьыр илъэс зыхыблым нэса курыт еджапӏэм щӏэтӏысхьэхэр нэхъ сымаджэрилэу щыт? Нэхъ сымаджэрилэу щытыр сабий садым кӏуэ сабийхэра. Ахэр гупышхуэу зэхэсщ, сыт щыгъуи икӏи зэдошхэ, икӏи зэдожей, зэман нэхъыбэ ягъакӏуэ. зэгъусэхэуи, абы щхьэкӏэ нэхъ зэроцӏалэ сабийхэр. Ар иджыри къыхэкӏ къыщӏэкӏынщ а ныбжьым ит сабийхэм, мыр мыбы и бжэмышхти, мыбы сришхэ хъунукъым, мыр мыбы и хьэпшыпти, сеӏусэ хъунукъым жыхуэпӏэр, ахэр тэмэму къазэрыгурымыӏуэмэракъэ? Ари хэлъщ абы. Дауикӏ, махуэ псом цӏыхум хэтам, инфекцэ жыхуэтӏэм хуэдэ сабийм куэд къеубыд. Абы махуэм псалъэм папщӏэ пщыхьэщхьэм унэм къэпшэжа иужь, зыгуэру кӏэлъыплъыпхъэ, нэхъ гулъытэ хуэщӏыпхъэ, ахэм а узыфэхэм щыхъума хъун папщӏэ. Сабийр ебгъэсэн хуей езыбым зитхьэщӏыжу, къабзэныгъэм хуегъэсэн хуей зэрыцӏыкӏурэ. Унэм къэкӏуэжа нэужьи и джэгуалъэхэр. Къабзу щытым, фӏыуэ шхэмэ езыр. Сымаджэ хъууэ гу зэрылъыптэу дохутырым пшэу нэхъ и узыншагъэр къызэтенэну? Мыдэкӏэ сабийм узыр къэпкърыхьакъым, иджыри жыпӏэмэ, шэч хуэпщӏа къудейуэ Дохутырми нэбгъэсыну ухуэмейуэ щытмэ, цӏыхубэм къагъэсэбэп ӏэмалхэу сыт хуэдэ жыпӏэфыну? Мис а уз зэрыцӏалэхэм щыхъума хъун папщӏэ, сыт епхьэлӏэ хъуну? Псыхэкӏхэр нэхъыбэу ебгъафэм нэхъыфӏщ. Занщӏэу антибиотик хущхъуэ, температурэ езыудых иумытым нэхъыфӏщ сабийм и ӏэпкълъэпкъыр. Узым ебэнын хуей, есэн хуей. Узыншагъэм уз зэрыцӏалэхэм теухуауэ абы дыщытепсэлъхьакӏэ, сабий унагъуэм щапӏар, зы сабий сабиитӏ фӏэкӏа унагъуэм щӏэмысу есар, мо цӏыху гупым яхыхьа иужькӏэ психологие и лъэныкъуэкӏэ дауэ есэрэ? Абы зэран къыщекӏ къэхъурэ, сэ сщӏэрэ, сабийхэм къыщытехьэлъэ, къыщехьэлъэкӏ къэхъурэ? Сабийхэм я ныкъуэхэми къатохьэлъэ. Садым мыкӏуэ щӏыкӏэ япэ зы мазэ зыщыплӏ иӏэу прогулкэ удэкӏыу сабийр сад лъэныкъуэмкӏэ пшэуэ, ебгъэлъагъуу, жепӏэу мис мы сабийхэр мэджэгу ину хъум абыхэм уахэзгъэхьэну психологическэу хуэбгъэхьэзырын хуей абы. Итӏанэ мис а гъэсакӏуэ зэи имылъэгъуауэ махуэ псом зыбгъэдэтын хуейм. Мыдэкӏэ зэмыса сабий гупым нэхъапэкӏэ яхэпшу, сэ сщӏэрэ иджыпсту? Сабий гъэсапӏэ зыбжанэм къызрагъэпэщауэ яӏэщ ар. Тхьэмахуэм зэ сабийхэр яшэрэ зы махуэ гъэсакӏуэр дэлажьэу, сабий къекӏуэлӏэнухэр зыхагъэту зрагъасэу. Мис абы фӏыуэ хэлъу, фӏыуэ къэплъытэрэ ар, сабийхэр апхуэдэу есэн папщӏэ? сабий гъэсапӏэм. Фӏыщ ар апхуэдэу ящӏу щытым. Итӏанэ абы нэмыщӏу сабийр щыкӏуэм садым, махуэ псом щымыӏэу, махуэ ныкъуэ щыбгъэӏэу унэм къэпшэжу хуэм цӏыкӏуурэ ябгъасэм нэхъыфӏщ. Зэуэ пшэуэ махуэ псом щыбгъэӏэн нэхърэ.
Сабий гъэсапӏэм кӏуэн хунэмысу, еджапӏэм щыкӏуэни къохъу сабийхэр, сабий садхэм щӏэтӏысхь щӏыхьэпӏэ мащӏэ яӏэу. Ямыӏэу яхурикъуу щытми, адэ-анэм унагъуэм щытпӏыжым нэхъыфӏщ жаӏэу, илъэситху-хым нэс унэм дагъэсу, занщӏэу япэ классым щагъакӏуи къохъу. Мис, ауэдэу сабийхэм хэмыту, сабий гъэсапӏэм щымыӏауэ, занщӏэу курыт еджапӏэм кӏуэн щӏэзыдзэ сабийхэм Психологие лъэныкъуэкӏэ къатехьэлъэрэ? Хьэмэ, дауэ уемыплъми, сабий гъэсапӏэм къыщыщӏидзу адэкӏэ курыт еджапӏэм кӏуэжым нэхъыфӏ сабийм?
Сабий садым кӏуэ сабийр нэхъ тыншу йосэ школым зэуэ кӏуэм нэхърэ. Сабий садым мыкӏуам. и нэхъыбэм къатохьэлъэ занщӏэу школым щыкӏуэм де. Абы щхьэкӏэ тхьэмахуэм зэ яшу, щымыхъужыххэкӏэ, тхьэмахуитӏым зэ яшу хуагъэхьэзырым нэхъыфӏщ. Иджыри зэ жысӏэну сыхуейт, ди жагъуэ зэрыхъунщи, сабийхэм я адэ-анэм Зыкъоми къыхокӏ прививкэ ирагъэщӏыну хуэмейуэ. Ирагъэщӏам нэхъыфӏт сабийхэр нэхъ къызэтенэнут. Нэхъыбэу адэ-анэхэм ямыдэр гриппым и прививкэращ. Иныкъуэхэм классым ящӏу, иныкъуэхэм ямыщӏу къыщынэм де Зыщӏам ну зыри имыӏэну жыпӏэфынукъым, ауэ зэроцӏалэ дэ хуэдэу щытми. Прививкэ зыщӏахэр нэхъ мащӏэу нэхъ къызэтонэ я узыншагъэр. Прививкэ зымыщӏахэр нэхъ хьэлъэу мэсымаджэ. Илъэс къэси апхуэдэу гу лъыдотэ.
Нобэкӏэ ди нэтыным къеплъахэм, адэ-анэхэм сыт хуэдэ псалъэкӏэ захуэбгъэзэн, сабийхэм я узыншагъэм кӏэлъыплъыным теухуауэ нэхъыбэу гулъытэ сыт нэхъ нобэ зыхуэщӏыпхъэу къэплъытэр? ӏэмал зэриӏэкӏэ сабийм натуральнэ продукт евгъэшх. Шхын хьэзырхэм евмыгъасэ чипс, ӏэфӏыкӏэхэр, псы ӏэфӏхэр, газировкэхэр. ӏэмал зэриӏэкӏэ нэхъ мащӏэу евгъафэ абыхэм. Сабийр зыгуэркӏэ сымаджэ хъум, садикум кӏуэми, школым кӏуэми, сымаджэ зэрыхъуу унэм дэвгъэс, врачым фыкӏуэ,